tikulandireni ku kanema ameneyi amene ulendo uno tikhale tikukambirana ndi tikukambirana zokhudzana ndi magetsi ochokera ku mphepo timatha ndithu kupanganso magetsi kuchokera ku mphepo koma apa tingoperekanso chidule monga timanenera kuti tingopereka chidule cha zimene zimachitika sikukhala ndithu kufotokoza chilichonse zimene zimayendera koma poti pafunika zambiri ndikuti muyeneranso mukumanenso ndi akatswiri amene anapanga amapanga zamagetsi amenewa ndiye apa ndikuti tiona mmene timapangira kuti tidziwe kuti mphepo yathu ndiyofunika bwanji pamakhala ndithu zinthu zingapo zimene timaunikira Kwambiri magetsi amenewa amalongedwa amakhala ngati akukankha chimene timachitchula kuti chi wind turbine aona ndi kathamangidwe ka mphepo imene amathandiziranso kuti tidziwe kuti kodi tipanga mphepo yochuluka motani tikachoka pameneponso air density imakhala ndi imakhalanso ndi zo imathandiziraso kuti tidziweso kuti kodi mpha- mphepo imene tingapange ndi yochuluka bwanji komanso size ya wind turbine wind turbine ndi ndi chida chimene chimapanga magetsi chimenechonso ndi kuti chida- chikakhala chachikulu ndi kuti magetsinso timapanga ochuluka chikakhala chaching'ono ndi kutinso ujaniso imakhala yocheperako ndi kuti tikateronso timaonanso efficiency kuti kodi magetsi aja tikapanga pamakhala malosi ochuluka motani kaya mwina mupangako magetsi 80 percent kuchokera pa magetsi amene mumanena kuti muyenera mukhale nawo machifukwa cha malosi ndikuti inazoti mwina kubwera pa 80 nde magetsi amenewa ndithu achokera pamene patanena kuti pa kinetic energy magetsi amene aja- akubwera chifukwa kuti chinthu chili kuyenda nde zimene timaziwerengera kwambiri ndi zimene zizi ndi kuti chiphiko cha wind turbine chichi chikamazungulira imene tikuitchula kuti circular area swept by turbine blade pa chingerezi zimathandiziraso kuti tidziwe kuti tipanga mphepo yochuluka motani nde amakhala mwina kuti mapiko atatu kutengera ndi design ya turbine yanu ndi kuti zimenezo zimakhalaso zimathandiziraso kuti tidziwe kuti kodi mphamvu tipanga zochuluka bwanji tikazipanga times zonsezi timadzadziwa tsopano kuti mphamvu zimene toyenera kupanga kuchokera ku ujeni imene turbine imene zizikhala mochuluka bwanji ndi nkhani yakenso imakhala yomweyo yoti imafunika ndithu choyambirira mudziwa kuti kodi zida za magetsi zimene tili nazo ndi zingati ndekuti mwachitsanzo muli ndi tv izi sikuti tingotanthauza ngati pakhomo pa munthu zimenezi zimatha kuchitikanso ngati pa pa makomo ambirimbiri kuti mwina muli ndi magetsi anu pachizungu timati ma mini grid ndekuti mukhalapo kaya manyumba 10 kaya 15 mupanga ndithu muja amayendera ma line a escom mugawagawa magetsi aja koma kuti amachokera pamodzi nkugawa pamodzi paja nde mumatha kuwerengera zonse kuti kodi ife tikufunika magetsi ochuluka bwanji kaya muli ndi kanema wa 90 watts ndekuti mupanga mmodzi ndekuti muikapo mmodzi kaya mwina kaya alipo faifi kaya ndi angati muzisintha kaya ndi awiri apa mwachitsanzo tiyika ndekuti tikangotere uku yokha isintha yokha ndekuti mukateronso pafunika mudziwe kuti kodi kanema ameneyo mumaonera nthawi yaitali bwanji kaya ndi 12 hours kaya ndi 10 hours ndekuti muzisinthanso pamene mumu izisinthanso yokha uko ndekuti mu- mukatero mumadzalonga mahours amene munagwiritsa ntchito kapena maola amene munagwiritsa ntchito mupanga times mawatts amene munagwiritsa ntchito nde imadzakupatsani tsopano kuti mm, tv yokhayi ndekuti ikudyerani chani 1800 watt hours ndekuti mukatero zimene zijazo mumadzaziphatikiza zonse nkuona kuti pansipa zayenda bwanji ndekuti apatu mudapanga za fani mudapanga za laptop kaya panali mababu muzipanga mmene ndafotokozera muja kuchuluka kwake times mphamvu zimene ikudya total nde mupanga total-yi times mahours amene maola amene mumagwiritsa ntchito zonsezi muziphatikiza mwachitsanzo apa ndekuti total yanga ili pa 4300 watt hours zikatero ndekuti timayeneranso ndekuti tibwere pamunsi apa rotor ti- ngati mwachitsanzo apa tili pa tsopano pa rotor diameter apa tangodziwa chabe kuti tifuna magetsi ochuluka bwanji ndekuti tikamakasankha tsopano pa msika tiyenera tione kuti kodi size ya turbine yathu ikhale yayikulu bwanji rotor diameter rotor ndekuti chili ngati chiphiko cha turbine yathu imene imapanga magetsi ndekuti phiko limene lili tiwerengera kuchoka kuyambira kwa phiko kukafika pa habu pakatikati pa ujenipo nkukafikanso mbali inayinso nde timawerengera matalikidwe ake pamene tikabwera pa rotor radi- radius ndiyeno ndi saizi ya phikoyo pamene diameter ndi chimodzimodzi kuti saizi ya phikoyo yokhayo kuipanga times 2 nchifukwa mwina muona apa 6 meters apa 3 meters ndekuti mwasankha mwina turbine yonena kuti rotor yake kapena kuti phiko lake ndi lalitali 3 meters ndeti mukaika pamene paja ah, kwa anzathu amene tinachita pa masamu ndi kuti tiona kuti tikapeza area area imeneyi chifukwa ti phiko lija likamazungulira limakhala ngati likupanga circle ndeti timagwiritsa ntchito area ya circle ija amati pi r squared nde mukayipanga pi r squared ija ikupatsani kuti ndi 28 tikatero toyeneranso kuti tizidziwa kuti kodi mphepo ithamanga pa mlingo wochuluka bwanji kaya mwina pa 4 meters per second nde kuthamanga kwa mphepo zimatengeranso size yakutalika kwa wind turbine yanu kuti ndi yayikulu bwanji mwachitsanzo pa 10 meters mmatha kupeza speed kapena muli- kuthamanga kocheperako kuyerekeza ndi mwina pa 20 meters kapena mwina pa 30 meters kaya pa 40 meters nde mukamapita mmwamba nde kutinso mumakhalanso kuti muli ndi mphepo yambiri yoti itha kukuthandizirani kuti mupange magetsi ochuluka ndiyeno tikatero zonse timadzazipanga times kudzadziwa kuti total ndi bwanji nde ukukunso ndoti zimene zimachitika tsopano zimafanananso ndi mmene zimayendera ngati za solar choti ukunso magetsi amene amapangidwawo amakhala kuti mphepo mmene timadziwira siimakhala yokhazikika ndiye timafunika tisunge tikaphikaphikako magetsi aja tiwasunge mmabatire ndiye amafunikanso mabatire ndi kuti mwachitsanzo apo ngati tinasankha batire ya 300 ah ku formula kwathu ndi kuti tikakapanga divide by ukuku ndi kuti tiona kuti kaya mwina kaya ndi ya 200 ah tiona kuti tifunika mabatire atatu ndi kuti system imadzisintha yokha kutengera ndi imeneyo zimene mwayika kuko mukamasintha size kuti kaya mwina mufuna mugule turbine ya phiko lokulirako ndikuti ukunso kujeninso ukujanso ndikutinso mabatire kapena ma inverternso amakhoza kukwera chimodzimodzi ndi solar inverternso imafunikira ukukunso oti magetsi a wind nthawi zambirinso amatha kupangidwa mwa direct current amafunika asinthidwe apite ku alternating current AC ndi cholinga kuti zigwirizane ndi zipangizo zathu zimene tili nazo ndi kuti zikatero ndikuti zimafunika tidziwe kuti tifunika saizi yochuluka bwanji ndikuti pamsika mwachitsanzo apo zikutionetsa kuti tifunika inverter yamawatsi 554 koma pamsika 0.2 zimene sitingazipeze pamsika ndiye timangopeza kuti kodi imene ili yoyandikana nayo ndi chani ndikuti apa tiona kuti yoyandikana nayo ndi 6 0.6 kilowatt imene ili 600 watts kapena kuti 600 va kapena kunena kuti 0.6 kva ndi kuti ndi zimene tingapange kuti mudziwe zambiri zokhudzana ndi magetsi amene amphamvu za kumphepo ndi kuti tuyenera kuti tikumanenso ndi akatswiri amene anapanga zimenezi tikuthokozeni chifukwa chokhala nafe mukanema imeneyi zikomo kwambiri